Жаншэрхъ нэтыным къеплъ дэтхэнэми фӏэхъус фызох. Спортым ехьэлӏа ӏуэхугъуэ ди республикэм щекӏуэкӏым къыщынэмщӏэ, нэгъуэщӏ щӏыналъэхэм кӏуэурэ ди спортсменхэм ехъулӏэныгъэ зрагъэгъуэтым щыгъуазэ фытщӏыным адэкӏи къыпыдощэ. Бэшэчагъкӏэ цӏэрыӏуэ дуней псом щыхъуа адыгэ шыр зыпсыхьыр, зыгъэунэхур гъуэгуанэрщ. Ар къыхуигъащӏащ гъуэгу кӏыхь зэпичыным, и плӏэм исыр имыгъэщӏэхъуным. Икӏи дызэрыщыгъуазэщи, мис мы мазэр дэкӏыу щытмэ, Черкесское дерби фӏэщыгъэм щӏэту, етӏуанэу ирагъэкӏуэкӏыну загъэхьэзыр зэхьэзэхуэ. Икӏи нобэ дэ захуэдгъэзащ а зэхьэзэхуэм и къызэгъэпэщакӏуэхэу Джатэхэ Шамилрэ Мызхэ Исмелрэ. Фи махуэ фӏыуэ. Сызэрыщыгъуазэщи, мы гъэм етӏуанэ Черкесское дерби жыхуиӏэ зэхьэзэхуэр къызэвогъэпэщ. Нобэкӏэ, ар дауэ къывэхъулӏэрэ, сыт хуэдэ лъэпощхьэпохэм фыхуэза?

нэхъ догъашхэ, нэхъ зэман куэд тыдогъэкӏуадэ. Шыгъажэр мы гъэм жэпуэгъуэм и пэщӏэдзэхэм едгъэкӏуэкӏынущи, махуипщӏкӏэ екӏуэкӏыну. Мы гъэм нэгъабэ зэрекӏуэкӏам тӏэкӏу къыщхьэщыкӏыу щытын. Нэгъабэ шыбзи. Шы хакӏуи шыхъу алащэ жыхуэтӏэр, ари хэтыну хуиту щытар. Мы гъэм хэтыныр хакӏуэрэ шыбзрэ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, мыбы шыр игъэунэхуу ара хузэфӏэкӏынур, аращи, хакӏуэр хэкӏуапхъэу къэбгъэсэбэпынуми, щылъ гуэр итыну щытынуми абы куэдкӏэ елъыта. Шыбзри ар дыдэращ, алащэр ауэдэу къыпхуагъэсэбэпынукъым, кӏуэ утесу, ауэ тӏэкӏу нэхъ уигъэтыншмэ ара? Уанэшхуэ. Аращи, уанэшхуэ. Мыбы, мыбы нэхъ Черкесское дерби жыхуэтӏэ нэхъ зыхуэгъэпсауэ щытыр шыр ирибгъэунэхунура. Пасэм ирагъэунэхуу щыта зекӏуэкӏэ, гъуэгуанэ кӏыхь сыткӏэ. Нобэ ар спортым тӏэкӏу нэхъ хуэхьа хъуащ. Зэрыпхуэгъэунэхунри, шыгъэлӏыгъэри нэхъ къызэрыпщӏэнри а спорт лъэныкъуэкӏэ. Аращи, абы къыхэкӏкӏэ мис мыр щхьэусыгъуэ хъарзынэ хуэхъуауэ. Гъэ къэс ауэдэу Тхьэм жиӏэмэ екӏуэкӏыну щытщ. Хабзэ хъуауэ илъэс къэс мис мы дерби жыхуэтӏэр екӏуэкӏыурэ гукъыдэж зыщӏ сыт дэтхэнэ зыри, шы абы хуэкӏуэн, мис абы къигъэув пщалъэхэм техуэу шы къагъэуву щытмэ, мис ахэр хагъэхьэурэ щытынура? Сызэрыщыгъуазэщи, нэгъабэ, мис мы зэхьэзэхуэр фокӏадэ мазэращ щекӏуэкӏар. Мы гъэм жэпуэгъуэм вгъэӏэпхъуащ. Абы щхьэусыгъуэ гуэр иӏэ?

Щӏегъуэжыни хэлъщ шыр, сэ сщӏэрэ, псалъэм щхьэ ягъэхьэзырурэ мы спортри ауэдэщ, е зыгуэр и лъакъуэм къыщыщӏыну е нэгъуэщӏыну аращи, ауэдэу хэпщӏыӏущэзащӏэм, ауэ ар нэхъ къыщыпхуэщӏэныр пэгъунэгъу хъуа иужькӏэ и бжыгъэ нэхъ къыпхужыӏэну, и бжыгъэ нэхъ къыпхуэщӏэнущ, иджысту куэди темыгушхуэу нэхъ пэгъунэгъу хъуакӏэ тегушхуэнкӏи хэлъщ, мис нэгъабэ хыхьэну ар щытхым щыгъуэ нэхъыбэм. хыхьэну хуейуэ щыта, ауэ нэблэгъа иужькӏэ нэхъ мащӏэ хъуа хэтахэр. Аращи, пычауэ иджыпсту мыращ жыпӏэу пхужыӏэнукъым, ауэ куэдым загъэхьэзыр. Фэ дауэ феплърэ, нэгъабэ тегушхуам нэхърэ, нэхъыбэм абыхэм тегушхуэнкӏэ иӏэну? Тегушхуэн хуейуэ доплъэ, догугъэ, цӏыху куэд къыдоупщӏ абы теухуауэ нэхъыбэ хъуа мы гъэм. Итӏанэ Исмель зэрыжиӏауэ, мы гъэм шы хыхьэнухэр хакӏуэрэ шыбзхэщи, Ахэр зиӏэ шыхэр нэхъ ягъэхьэзыру, нэхъ елэжьу хъуащи, нэгъабэ цӏыху пщӏыкӏуплӏым зрагъэтхри, пщӏыкӏуз дежьауэ щыта щы нэса. Мы гъэм шыхэм яхузэфӏэкӏыр къалъэгъуа, гъуэгу дызэрытета ялъэгъуащи,

Иджыри утыку къыщитлъхьам щыгъуэ и нэхъыбэу ди лъэпкъэгъу къэтщтэнкӏи, и нэхъыбэу шым яхузэфӏэкӏынукъым, ауэдэш диӏэжкъым. Шы фыукӏынуращ, ауэдэш, ауэдэ гъуэгуанэ зыкӏун мы дуней псом теткъым, жаӏэу я фӏэщу. Къыфэдэуае хэт блокым? Уэ сэ стхыт, хэтынухэр сэрат зытхри. гъэщӏэгъуэн ӏэджи зыхыдагъэха. Ауэ ар утыку къыщрилъхьакӏэ, ар къизылъхьа щӏалэм ауэдэ гупсысэ иӏэу утыку къыщрилъхьакӏэ, ар ямыгъэунэхуауэ хуз зэрызыхузыфӏэмыкӏыныр имыщӏэу утыку а гупсысэри къырихьатэкъым. Ищӏэрт зэрызыхузыфӏэкӏынури, шы зэрыщыӏэжри ищӏти, мис ауэдэ гупсысэ къырихьэри, Тхьэм и фӏыщӏэкӏэ, мис Шамил нэса ищым ящыщ зыщи, мис жиӏэн тынштэкъым, ауэ Тхьэм и фӏыщӏэкӏэ къыдэхъулӏащ. Нэгъабэ. нэгъуэщӏ къэралми щыщ цӏыхухэр къакӏуэу адыгэшкӏэ хэтыну хуеящ, ауэ уз къекӏуэкӏам и щхьэусыгъуэкӏэ къэкӏуэфауэ щытакъым. Хамэ къэралым къикӏыу абы хэтыну шы мыбдей къыщащту е шы къаш, къашэу дыдэу адыгэш зезыхуауэ къашэу хэтыну хуеящ, ауэ щхьэусыгъуэ уз ӏейр хуэхъуа. Мы гъэми мы Къэбэрдейм и мызакъуэу Адыгеймкӏэ щыщ, мо Къэрэшей-Шэрджэсымкӏэ щыщ щӏалэхэр, Краснодаркӏэ, абыхэмкӏэ къопсалъэхэр хэтыну хуейуэ, дыхэтынущ, шы догъэхьэзыр, жаӏэ. Мис а зэхьэзэхуэм хэтыну шыр зэман дапщэкӏэ ягъэхьэзырын хуейуэ къэфлъытэрэ? Шым и ныбжьым елъыта ар. Нэхъыжьыху, нэхъыфӏщ, нэхъ нэхъ быдэу щытщ шыри. Куэд ӏейрэ ипу куэдкӏэ щӏумыдзэмэ нэхъыфӏщ. Шым къару иӏын хуей, шыр хуэхьэзыру щытын хуей, абы бгъэдыхьэн хуей. Фӏыуэ гъэшхауэ, и нэхъыбапӏэр сэ къызэрыслъытэмкӏэ къегъэкӏухьын хуейуэра, лэжьыгъэ спортым теухуауэ къытумыгъэхьэлъащу бгъэлэжьэн хуейуэра? зы мазэ мазитӏ ипэкӏэ. А шым уэдэ дыдэу шыгъэ зэригъэлъэгъуэми, лӏыгъэ игъэлъэгъуэну е цӏыху тесми куэд елъытащ. Шуми куэд елъытащ, бажэщ. Куэд елъытащ. Абы психологический барьер жытӏэн урысыбзэкӏи, шыми иӏэщ ар. Шы гъуэгуанэ щытехьэм дей, махуитӏ, махуищ, махуиплӏ икӏуа иужькӏэ, шыр и акъылкӏэ йосэ а гъуэгуанэми, нэхъ тыншу зыпичын щӏедзэ. Махуищ плӏы икӏуамэ, адкӏэ къэмыувыӏэу кӏуэнут. Цӏыхури а дыдэрат. Махуищ-плӏыр пшэча иужькӏэ, Мазэкӏи мазитӏкӏи уеса-уесауэрэ укӏуэну нэхъ тынш хъуну? Мис абы уебэкъуфыныр гугъущ. Шым и гупсысэкӏэ къыбгурымыӏуэмэ, шы пхуземыгъакӏуэмэ, и зегъэкӏуэкӏэри умыщӏу щытмэ, шыр нэсыфыну пэтрэ нумыгъэсынкӏэри хэлъщ, къутэнкӏэри хъунущ шыр. Нэгъабэ мы зэхьэзэхуэм фыщыхэтам хуимейт. Сыт нэхъ гугъу дыдэу хэтауэ къэплъытэр? Е сыт хуэдэ зэманыр, е сыт хуэдэ ӏуэхугъуэр? Исмел, нтӏэ, абди къыдныӏуэу хъу хъуам, жаӏат, махуищ, мис иджысту Исмел зэрыжиӏа махуищ, махуиплӏра нэхъ гугъу дыдэр. Ну, махуибл. Нтӏэ, занщӏэу псорикӏи хэтынухэм зэхахыну щытмэ, жызоӏэ. Адкӏэ нэхъ тынш мэхъу, цӏыхум дежкӏи нэхъ тынш мэхъу, шым дежкӏи. Ауэ адкӏэ тӏэкӏуи угузавэу щӏыбодзэри, уи езэшыныр пщогъупщэ, дынэсыну пӏэрэ, дынэсарэт жыпӏурэ абы уегупсысурэ, нэхъыбэрэ уогупсыс абы. Апхуэдэ гъуэгуанэ шуми шыми зыпачын щхьа, абыхэм я зэхуаку зэгурыӏуэныгъэ, зэпыщӏэныгъэ дэлъын хуей къыщӏэкӏыну. Зы махуэ, нтӏэ, зы махуэ къэнакъым семыпсалъэу. Абди тӏэкӏу нэхъыжьыӏуэу къытхэта нэсахэм яз Къуныжь Роберт жери, ар къызэупщӏт. Шамил, шым жыпӏэр къыгурыӏуэрэ? жиӏэти къызэупщӏати, Уэлий, къыгуроӏуэм сэ икӏи уепсалъэмэ нэхъыфӏ сщӏурэ. Епсэлъэн щӏидзэри, нэхъ хузэфӏэкӏыу хъуа шым слъагъуу? Шым нэхъ гукъыдэж иӏэу хъуа? Махуипщӏри апхуэдэу дгъэкӏуэ. Уэлий, сэ сызэхихауэ къызолъытэ. Сыт хуэдэ зэхьэзэхуэми пщалъэ гуэр иӏэщ, мис нобэкӏэ мы зэхьэзэхуэм къыхыхьэну хуейхэм. Ар шым ехьэлӏауэ, Шум ехьэлӏауэ сыт хуэдэ пщалъэхэр къыхуэвгъэуврэ? Шым и ныбжьым теухуауэ илъэсиблэ нэхъ мащӏэ хъунукъым. Ар щӏэныгъэкӏи, щхьэ блы жыпӏэу щытмэ, ар щӏэныгъэкӏэ гъэунэхуауэ щытщ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, дуней псом къызэращтэмкӏи, адыгэм къызэрищтэу щытамкӏи, щэрэ хыщӏ жыхуэтӏэ гъуэгуанэ кӏыхь. Нтӏэ, абы илъэсибл нэ нэхъ мащӏэ трагъэхьэкъым. Ар шым иджыри зэрубыдакъыми ара и щхьэусыгъуэр. Адыгэми ауэдэ дыдэу ялъыту щыта илъэсибл мыхъуауэ шыгъажэ хагъэхьу щытакъым. Пасэм адыгэм я гупсысэкӏэу щытамрэ нобэ щӏэныгъэм къихутамрэ зытохуэ, абы къегъэлъагъуэ адыгэм щӏэныгъэшхуэ шым зэрыхуаӏэу щытар. Апхуэдэ дыдэу цӏыхум ехьэлӏауэ цӏыхум и хьэлъагъкӏэ уанэ зытесыныр игъусэу блыщӏрэ тхум къех хъунукъым. бгъущӏым и фӏэкӏ хъуну. Езы цӏыхум и ныбжь жытӏэмэ, цӏыхум и ныбжьри илъэс пщыкӏуийм къемыхыу. Ауэдэу щытын хуейщ. Илъэс пщыкӏуийм А и макӏуэ щӏын, щхьэкӏэ. сэ и щхьэм сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, абы нетӏи зэрыжытӏащи, пхужыӏэнукъым, ауэ махуэ къэс километрищэ пкӏуну мыбдеж щылъ. Абы лъэгуажьэми, абы бгыми, абы щхьэми хьэлъагъэшхуэ ешэч. Аращи, ари ауэдэу щӏагъэувам и щхьэусыгъуэм щыщщ. Мыдэкӏэ адыгэш фӏэкӏа хэтыну хуит. Дызэрыщыгъуазэщи, нэгъабэ къэвгъэлъэгъуа зэфӏэкӏыр дунейпсо рекорду къалъытащ икӏи куэдкӏэ мыхьэнэшхуэ иӏэт ар адыгэшым и зэфӏэкӏыр щӏэрыщӏэу утыку ихьэжыным, дуней псом и спортым дихьэхым, шым елэжьхэм щӏэрыщӏэу абы тепсэлъыхьыным. Мис апхуэдэ гупсысэ япэ дыдэу къыщежьам хэт дежт а гупсысэ къыщежьар? Мис ар нахуапэ хъууэ утыку къифхьэным зэман куэд ихьа? Гупсысэ къыщежьам езы фондыр зыухуа Артур и дей. Куэд щӏауэ абы щӏэхъуэпс и гугъэр химыхыу. Нобэр къыздэсми аращ и адыгэшым и И щӏэм джыри нэгъэсауэ дыщӏэплъэфакъым жи. Хузэфӏэкӏынур къэтщӏакъым жи иджыри. Зэригъэкӏыр куэд хузэфӏэкӏынущ жиӏэурэ зыкъомрэ бгъэдыхьащ шым шыгэр мисэ хуэдэурэ и шэщ сытым шы зэрагъэунэху ӏэмэпсымэ сытхэр яӏэщ, щагъэлажьэхэр яӏэщи, къызыхуеплъщ, ягъэлажь, зызыхуеплъри мыт хузэфӏэкӏынущ. Тхьэм ещӏэри шэч мыбы сэ хэсхьэкъым, еплъын хуейщ, жери тегушхуэ щӏыӏуэкӏэ а гупсысэр утыку къитхьэри, Тхьэм и фӏыщӏэкӏэ куэдым я фӏэщ мыхъуами, нэгъабэ къыдэхъулӏауэ хъуащ абы. Ар тхыдэми къыхэщт, адыгэшым ауэдэ гъуэгуанэ зэрызыпичыр, абы нэхъыбэ зэрызыпичыр. Мы гъэми, Тхьэм жиӏэм, ауэдэ рекорд нэгъуэщӏ гуэрхэри щыӏэщ, шым теухуауэ ахэри, нэгъуэщӏ рекордхэри дгъэувын ди гугъэщ. Тхьэм къытхузыпищэу щытмэ, адыгэшкӏэ дгъэувын ди гугъэщ ари. Сыт хуэдэ рекорд ар мыщэхуу щытмэ? Ари къитхьэнущ а гупсысэри. Зы мыхъуу зытӏущ, Тхьэм жиӏэмэ, ди гугъэщ адыгэшкӏэ ткъутэну. Аби шэч къытедмыхьу щытщ, аби деплъщ, абымкӏи щапхъэкӏэ деплъри зэрытхуэкъутэнымкӏэ къигъэлъэгъуащ. Аращи, сэ жысӏэныр Артури жиӏауэ ди шым нобэ хузэфӏэкӏынум иджыри нэгъэсауэ къэтщӏэжауэ щыт, и щӏэм дыщӏэплъэфакъым, куу.

Артур Сибэч Артур иригъэкӏуэкӏыу щӏидзащ. Щӏидзэжауэра, япэм ирагъэкӏуэкӏт, зы зэман зэпыуати, илъэсиплӏым къриубыду шыгъажэ нэхъыбэ едгъэкӏуэкӏащи, алъандэрэ ди республикэм ис цӏыхум нэхъ шы зэрагъэпэщыжа. Ар псоми ялъагъу, дэнэ инстаграмми, уеплъми, мыдрей соцсетьхэми сытхьэми, псоми итщ. Мис иджысту уэрамым дэкӏи, шу ухуэмызауэ гъуэгу зэпыпчынукъымэ. Алыхьым и фӏыщӏэ ар икӏи. Шыхьэ зрагъэпэщыжа, шыхьэ нэхъыбэ хъуа, шым яхузэфӏэкӏыну нэхъ я фӏэщ хъуа икӏи. Мис а нэгъабэрей шыгъажэ дызытепсэлъыхьым нэхъри нэхъыбэжу я фӏэщ ищӏащи, иджыпсту шы яӏэу хъуам езыхьэр щыгугъужу, нэхъ етауэ йолэжьыр. Илъэс пщӏы бжыгъэ хъуау Лъэпкъым къыдегъуэгурыкӏуэ и шынэхъыщӏэ, и ныбжьэгъу пэж, лъэпкъым и гъуджэ адыгэшыр, ухуей ухуэмейми зыпыуами, Тхьэм и фӏыщӏэкӏэ щхьэусыгъуэ зыбжанэ хуэхъурэ ауэдэу цӏыхур нэхъ къэшэсыжкъэ. Мыдэкӏэ нэхъ щхьэусыгъуэ хуэхъуам щыщ мис а фондым а шыгъажэ кӏыхькӏэ ищӏыныр, абы щынэмыщӏа адыгэшым зыпэщӏигъэкъуэныр. Зэреджэр фонд Сохранение и развитие Кабардинской лошади жыурэ аращи, псалъэм щхьэкӏэ нэгъабэ лъандэрэ илъэситхум и кӏуэцӏкӏэ, Урысейм дэ деж адыгэшыр къыщымыжэми, гъуэгуанэ кӏыхькӏэ фондым я уасэр хуриту щыта. Нтӏэ, зэхьэзэхуэм хыхьэн щхьа, ар псори и пщэ дэлъу. Мы гъэми мо Нартан деж щекӏуэкӏым, дэнэ хуейми кърекӏ, адыгэш тесмэ, а зэхьэзэхуэм хыхьэн щхьа, сом хилъхьэн хуейр фондым хухелъхьэ, сыт искӏи зыпэщӏигъакъуэ. Абы щынэмыщӏа, шым епха нэгъуэщӏ проект зыгуэрым гупсысэ иӏэми, адыгэшыр зыгуэркӏэ игъэӏуну хуейми, сыт хуэдэ ауэдэ ӏуэху гупсысэкӏэ, Ауэдэ зыхуиӏам запэщӏегъакъуэ сом и лъэныкъуэкӏи, нэгъуэщӏ и лъэныкъуэкӏи. Мис а фондыр фӏыуэ щхьэусыгъуэ хуэхъуауэ жызыӏэ. Шым нэхъ зратыжым абы щынэмыщӏа зэманыр иджыпсту абы хуэкӏуащ. Дыпӏащӏэу мы ди гъащӏэр здэтхьым цӏыхум зыгуэркӏэ зытрагъэуну хуей. Аращи, шыр, ауэрэ ущӏэупщӏэми къыбжаӏэ, шым, шым уитӏысхьа иужькӏэ уи гупсысэр Куэдкӏэ щӏым зытумыӏэтыкӏами, уи гупсысэр уэгум ирехьэ. Ар шы тесым нэхъ къагурыӏуэнущ. Мы дуней хьэхур пщогъупщэри, шымрэ уэрэ зы пыщӏэныгъэ гуэр уиӏэу, зыми нэгъуэщӏ уемыгупсысыфу, уи гупсысэми зигъэпсэхуу ауэдэу утесщ. Аращи, цӏыхум ар къагурыӏуауэ цӏыхур куэд. тесщ. Абы щынэмыщӏа спорт и лъэныкъуэкӏэ къыдощтэри, шы пхъумэну ухуеймэ, нобэ зэманыр абы хуэкӏуа лъэпкъ куэдым, шы лъэпкъ зиӏэхэм, спорт и лъэныкъуэкӏэ къэзмыгъэсэбэпыфахэм яш бжыгъэр нэхъ мащӏэ хъуа, яфӏэкӏуэду хъуа. Нобэ шы пхъумэн щхьэкӏэ, сыт щхьэ жыпӏэм, нобэ машинэ цӏыхур исщ, я лэжьыгъэ епхауэ щыткъым, зауэ ауэдэ щыӏэж. Аращи, шым и бжыгъэр нэхъ мащӏэ мыхъун щхьа спорт и лъэныкъуэкӏэ къыпхуагъэсэбэпрэ спорт и лъэныкъуэкӏэ ебгъэкӏуэтэкӏмэ, шым нэхъ зыпхуегъэужьыну. Аращи, хъарзынэу дэ ди ш лъэпкъыр нобэ абы нэхъ а спорт жыхуэтӏэм нэхъ хэзагъэ дыдэхэм ящыщ хъужыну. Мис а дерби щхьэусыгъуэ хуэхъуащ абы щынэмыщӏа нэгъабэ и шыгъажэм, мис а фондым щыщ щӏалэ Хъупсырджэн Залым рекорд игъэуващ мис а нетӏэ жыхуэтӏа сто шестьдесят километрым. Нэхъ псынщӏэу къекӏуэкӏынымкӏэ рекордыр абы ейуэ щытщ. Ари зэригъэувар адыгэшкӏэщ. Урысейм и кӏуэцӏкӏэ ара зэкӏэ адыгэшыр ара зыубыдар. Аращи, щӏыжысӏэр, спорт и лъэныкъуэкӏэ тӏэкӏуи нэхъ ди гупсысэр етауэ щытын хуейщ. Шы тхъумэну дыхуеймэ, шы едгъэфӏэкӏуэну дыхуеймэ. Абы нэмыщӏ узи егъэхъужыж. Мы нобэрей дызытепсэлъыхь зэхьэзэхуэм къыхыхьэну хуейхэм, хуейуэ темыгушхуэхэм сыт хуэдэ чэнджэщкӏэ захуэвгъэзэну? Тефлъхьэ фи шыхэм уанэ. Фымыгузавэу, дэ тхузэфӏэкӏкӏэ зыфпэщӏэдгъэкъуэну, абдей шыгъажэм дей фызыхуеину, фызыхуэныкъуэнухэр псори и нэхъыбапӏэр, хьэзыру щытыну, сыт, шы здэпӏыгъынури, нэгъуэщӏи, ветеринари, сыти, ахэр псори щыӏэнущи, цӏыхур темыгушхуэурэ зыгуэру тхузэфӏэмыкӏыну пӏэрэ? Е къару тхуримыкъуну, е ди шым хузэфӏэмыкӏыну, е шым етхьэлӏэну димыӏэну жаӏэ. Апхуэдэ гупсысэ яӏэурэ къыщӏэкӏынщи, абы щхьа фымыгузавэу, шы нэхъыбэ хыхьэху, нэхъыбэ нэсынуращи, арат зи ужь дитыр. Сызэреплъымкӏэ, мыр лъэпкъ ӏуэхуу щытщ. Адыгэшыр адыгэм и щӏэлъэныкъуэу щыткӏэ, и культурэм, и хабзэм, и гуфӏэгъуи и гузэвэгъуи. Къыдиӏыгъыу къыщекӏуэкӏакӏэ, мис мы дерби жыхуэтӏэр нобэ зекӏуэ жыхуэтӏэ щыдмыщӏыжыфкӏэ, шыр гъуэгуанэ и гъусэу дыщытемыувэфкӏэ, мыр хъарзынэу щхьэусыгъуэ хуэхъури, ди шыр иридгъэунэхужыну, хъупхъэхэх иритщӏыну, селекцэ жыхуиӏэр, ар гъэщӏэгъуэну, селекцэ, selection жыхуиӏэ псалъэр лъэпкъ куэдым я лъэпкъ закъуэтӏакъуэххэщ мы дуней псом ар зиӏэр, ар зыхэт. бзэм къегъэлъагъуэ лэжьыгъэшхуэ зынтӏэ лэжьыгъэшхуэ зэригъэкӏуэкӏыр. Ащи ар хъарзыну хъупхъэхэх тщӏынуми шы зезыхуэхэм шыхъуэхэми ягъэунэхуну хэкӏуапхъэ хагъэхьэр къыпыкӏыну шыщӏэр ящӏэн щхьэкӏэ цӏыхум къащэхунуми Мис муадэ хакӏуэ, мис муадэ къыпыкӏыну дыхуейщ жызыӏам я дежи щхьэусыгъуэ хъарзынэ мэхъу. Абы щынэмыщӏауэ, мы Черкесскэ дербир хабзэ хъуауэ, Тхьэм жиӏэмэ, ди гугъэщ илъэс къэс едгъэкӏуэкӏыну. Мис абы ещхьу монгол жыхуэтӏам яӏэщ, Монгольское дерби жери дуней псом цӏэрыӏуэ щыхъуащ ар. Абыхэм, ахэри махуипщӏкӏэ гъуэгу тетщ, ауэ километр плӏыщӏ къэс шыр яхъуэж, яхузэфӏэкӏкъым шым апхуэдиз яжыну зэуэ. Дэ, Тхьэм и фӏыщӏэкӏэ, дуней псом ауэдэ шы лъэпкъ ямыӏэу диӏэщ. Гъуэгуанэ зэпичыным щынэмыщӏа кӏуэураӏымэ, жэурэ, ар гъэщӏэгъуэн дыдэщ. Абы анализ шыгъажэр иуха иужь, анализ шым къыхахар нэмыцэм ирагъэхьри, и результатыр къэсыжа. Зэрагъэщӏэгъуэну ящӏэ. Къызэригъэлъэгъуамкӏэ, махуэ епщӏанэм шым И щытыкӏэкӏэ япэ махуэм нэхърэ фӏыуэ нэхъыфӏу щытт, хуэхьэзыру. И зэрыжа скорость жытӏэу къэтщтэнщи, тӏукӏэ нэхъ псынщӏэу жэфыну ауэдэу къигъэлъэгъуа анализ. Ар телъыджэ дыдэ, ар гъэщӏэгъуэн, ар дуней псом щыпхужыӏэнущ, утыку иувэфынущ ауэдэ шыр. Аращи, мис а шыр хъумэн хуей, ар лъэпкъым къыддекӏуэкӏа, а лъэпкъым ди щӏылъэныкъуэщи, ар хъарзынэу мис отдел жыхуэтӏэр щхьэусыгъуэфӏ хуэхъунущ аби. Зыгъэхьэзырыну, шы зыгъэхьэзырыну хуейхэмкӏэ, темыгушхуэфамкӏэ нэгъаби уэршэращ куэд. Хъунукъым, щӏэнукъым жаӏэу. Тхьэм и фӏыщӏэкӏэ нэса, шы пщыкӏузым щыщу щы щынэсакӏэ нэсыфыну си щхьэкӏэ сеплъу шы зытӏу хэкӏа, щӏыхэкӏар шы шым тесам ехьэлӏауэ хэт, сымаджагъэкӏэ хэт, нэгъуэщӏ щхьэусыгъуэкӏэ хэкӏащ аращи, пхужыӏэнур. япэ къэса адыгэшым етӏуанэ шыр нэсыфыну щытщи, щӏытемыгушхуэн зыри хэлъу. Тхьэм фигъэпсэу, нобэ дызытепсэлъыхьа зэхьэзэхуэр къывэхъулӏауэ. Къыджепӏэн умыда щэхухэри, Исмел, утыку къифхьауэ, дыщӏызэхуэзэн щхьэусыгъуэ Тхьэм къыдит. Нобэ къыдэплъа дэтхэнэми къыкӏэлъыкӏуэ нэтыныр зэхудипӏалъэу фӏэхъус фызохыж, узыншэу фыщыт.